ndikupatsani moni abwenzi nonse amene mmaonera komanso kumvetsera mauthenga amenewa mu dzina la ambuye yesu khristu ambuye alemekezeke chifukwa cha tsiku lina, nthawi ina, mwayi wina ngati umenewu, wakuti tikhoza kusonkhana pa dzina lake namavetsera kuchokera kwa Atate. Mawu a Mulungu ni moyo, ndipo mawu a Mulungu ni amphamvu. Baibulo likuti thambo ndi dziko lapansi zidzapita, koma mawu a Mulungu sadzapita. Ndipo mawu a Mulungu ali ndi mphamvu yakulenga, yakuti Mulungu atati kuwale kunawala, zonse zimene timaziona izi ndi maso, kaya dzuwa, kaya kuli chiyani, zonsezi zinakhalako, zinaonekera chifukwa cha Mawu a Mulungu. Ndipo ni wodalirika, sasinthika, kuti inu ndi ine tikaikapo chidaliro chathu si- sitidzakhumudwa, koma ndithu tidzalandira mphotho yake ngati tingakhale okhulupirika ni woyembekezera pa Ambuye nthawi zonse. Mawu a munthu amatha kusintha, koma mawu a Mulungu sasintha. Iwowo ni achikhalire, ndipo ni amuyaya. Kuteroko tikaika chidaliro chathu pa mawu amenewa, tikhala zilengedwe zamuyaya. Tiyeni tikhale okhulupirika ndithu kwa Ambuye Yesu Khristu ndi mtima wonse. osakhala mwachinyengo, kapena kungouyamikira uthengawo, kapena kungousambira mmanja, siziphula kanthu izo, koma pokhapo inuwo mutaikapo moyo wanu. Chimenecho nchimene Mulungu afuna. Ngati Yesu ali Ambuye, mtumikireni ndi mtima wanu wonse. Ambuye akudalitseni. Tipemphere. Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani, tikuthokozani chifukwa cha nthawi mwatipatsayi. Bwerani Mzimu Woyera, mutiphunzitse, mutiwongolere, mu chifuniro chanu changwiro. Mmene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu tapempha zonse mchiyamiko. Amen. Mawu athu olingalira achoka ku buku la Yesaya. Yesaya 6 yoyambira vesi 1. Baibulo likuti, Chaka chimene mfumu Uziya anafa ndinaona Ambuye atakhala pa mpando wachifumu wautali ndi wotukulidwa, ndi zovala zake zinadzala mkachisi. Pamwamba pa iye panayima aserafi. Yense anali ndi mapiko asanu ndi limodzi, awiri anaphimba nao nkhope yake, awiri anaphimba nao mapazi ake, awiri nauluka nao. Ndipo wina anafuula kwa mnzake, nati, Woyera, woyera, Yehova wa makamu, dziko lonse lapansi ladzala ndi ulemerero wake. Ndipo maziko a ziundo anasunthika ndi mau amene anafuula. Ndipo nyumba inadzazidwa ndi utsi. Ndipo ine ndinati, Tsoka kwa ine chifukwa ndathedwa, chifukwa ndiri munthu wa milomo yonyansa, ndikhala pakati pa anthu a milomo yonyansa, chifukwa kuti maso anga aona Mfumu, Yehova wa makamu. Ndiye pamene tawerenga apa bwezi mafuna titengepo phunziro la chikoka pa chizungu amati influence. chokoka kukoka chikoka moyo umene munthu wina aliyense amakhala pano pa dziko lapansi wabwino kapena woyipa amapereka chikoka kwa anthu ena ake ndipo anthu ochuluka lero lino ali mu miyoyo yosiyanasiyana chifukwa chakuti anachitokopedwa anakopedwa ndi munthu wina ake zochita zawo Ena ni mahule lelo lino chifukwa chakuti a- amakopela moyo wawo kwa munthu wina wake amene amachita za uhule. Ena lelo lino ni osuta fodya chifukwa chakuti amayandikana ni munthu amene amasuta, ndiye zimene amachita zija iwowo zimawakopa. Nikumbukila nthawi imeneyo kalekale mmene nili mwana kaya nili ku pulayimale kumene, nikaona anthu anyamula timasacheti ta laida aika mu- mu- mumkhosi umu, azunguliza, kuti timasache ti, ti, ting'onoting'ono ta mowa tija. Ine ndimaona timene tija ndimakokedwa kwambiri, ndimakopedwa. Kufika kuti nthawi ina yake nagula nikuyesera kumwa koma sitinasangalatse chifa nitamwa timawawa ndiye zimene amachita anthuwo zimanikopa kuti mpaka nthawi ina yake ndinakayesera ndiye tizisamalitse ni moyo umene timakhala tukhala moyo wa mtundu wanji e anthu ambiri ausochera chifukwa choyang'ana munthu wina wake amene awapatsa chikoka chimene ni chosiyana ni chimene mulungu amafuna ndiye pokhala kuti anthu ausokera mwachoncho chifukwa cha chikoka cholakwika ifenso akhristu mbali inayi tikhoza kupereka chikoka chabwino chaumulungu chakuti anthu otiyang'ana akhoza kutembenuka mtima nakhala Akhristu chifukwa chokokedwa ndi moyo wathu wabwino waumulungu. Ambuye Yesu Khristu akuti ife ndife mchere, a, ndife mchere wa dziko lapansi. Mchere chimene umachita umakometsa. Kuteroko anthu amafunika ah, azimuyamika Atate. Tizikometsa pamalo pazikhala pamtendere pabwino pokoma pa atmosphere yabwino chifukwa cha ife Akhristu mmene tikukhalira. Ndipo anthu akaona zokoma zochokera kwa ife amayamika Atate komanso zimapangitsa iwo kuti ah, koma ine ndimafuna chikhristu ngati chimenechi. Ichi n'chenicheni. Ine munthu amene ndimutsatira. Haleluya! Kuti Mulungu wake amene amampembedza akhale Mulungu wanga. Haleluya! Koma akaona kuti mkati mwanu mutuluka chosiyana, mutuluka moyo wa usatana, zipangitsa anthu kuti akhale kutali ndi Mulungu. namanyoza Chikhristu chosalakwacho chifukwa cha moyo umene anthu odzitchula Akhristu akukhalira moyo wawo. Achuluka ambiri achinyengo, oimba, olalikira, ambimbi odzitchula Akhristu chifukwa cha miyoyo ya umve, chifukwa cha mavalidwe a umve mmene akuchitira, akumanyozetsa Chikhristu ngati chidatha, koma Chikhristu sichinathe. Mulungu si woluza ayi. Ngati Akhristu adatha ndiye kuti Mulungu adaluza nkhondoyo. Tili limodzi eti? Koma Mulungu saluza ndipo amakhala nawo bena ake ochepa amene amaikapo dzanja lawo pa iwo ndipo afuna inu mukhale mmodzi wa iwo. wakuti aziyikapo dzanja lake, ndipo Uthenga uwu, Mzimu Woyera, akugogoda mu mtima mwanu, kuti kodi mumutsegwira malo kuti alowe nalamulira? Zitengera inu, koma akuyankhulani. Aleluya! Ndiye mneneri Brother Branham akuti, moyo umene timakhala, zinthu zimene tima- timayankhula, zinthu zimene timachita zimapereka chikoka kwa wina wake. chifukwa anthu amakhala akuyang'ana moyo wathu. Haleluya! Someone is watching your life. Wina wake akuyang'ana moyo wanu. Ndiye limeneli likhale losamalitsa kwambiri zedi. Mwina sangakuuzeni, koma kuti mudzadziwe zoti amakuyang'anani inu odzitchula Akhristu, mudzaone mukalakwitsa. mudzaone imakhala ngati celebration ya ziwanda ee opemphera aja opemphera aja taonani opemphera aja opemphera aja amayi opemphera koma mukamachita zabwino sayankhula koma mumtima mukenakake kamayenda ndithu kuti "Ah, koma munthu uyuyu ngosiyana haleluya ndiye musatope mupitirize kuchita ntchito zabwino kuti atate wanu dzina la atate wanu wakumwamba lilemekezedwe likwezedwe aleluya ndiye tawerenga nkhani ya yesaya baibulo ikuti nthawi imene mfumu uziya anafa aleluya mfumu uziya ameneyu inali mfumu yoima bwino mu israeli nthawi imeneyo mfumu imene simayang'ana kumanja kapena kumanzere kuchi- kuchimene chili cholondola koma imangoima pa atero ambuye pa chinachilichonse chimene Mulungu anena. Iyo inakhala pa mpando wachifumu ili ndi zaka 16, kamwana kenikeni, haleluya, koma itakhazikidwa pa mpando wachifumu mu Israeli imenemu ali wachichepere chonchi, anapereka zona kuti iyeyo anayima molunjika ku chimene Mulungu adanena. Sanalole ndale za nthawi imeneyo zimusokoneze, sanalole chinyamata chimusunthe mwa njira ina iliyonse. Haleluya! koma anaima molunjika n'chimene Mulungu adanena, kufika kuti Mulungu anamudalitsa, ndipo anaudalitsa ufumu wake. Chikoka cha ufumu wake chimaveka ngakhale ku mafuko ozungulira. Haleluya! Kuti ufumu wake ni wa namba 2 ku ufumu wa Solomoni umene udatukukira ufumu wa Uziya, wa munthu ameneyo Uziya. Nkhani yake ni kuima bwino pa mawu a Mulungu. Mneneri akuti, Mulungu adzamudalitsa munthu wina aliyense amene adzaima mokhulupirika pa mawu a Mulungu. Mulungu pamene amamuza Yoswa ku Yoswa 1, ati buku la chilamulo lisachoke pakamwa pako. Ulingalire ilo usana ni usiku ndipo udzapanga njira zako zikhale zopambana. Haleluya! Ndiye nkhani yake ni kuima bwino pa mawu a Mulungu ndi mtima wonse kudzikhuthula kuwatenga mau onse mmene alili. Mulungu akhale patsogolo. Brother Branham akuti munitengere ine munthu wogwira ntchito mu factory, kaya mulimi, kaya mzimayi wa pakhomo, haleluya, kaya ni munthu, kaya ni driver, kaya ni munthu wa mtundu wanji, amene akuyika Mulungu patsogolo pa china chilichonse. Tione ngati munthu ameneyo Mulungu sangamudalitse. Mosasamala kuti kaya mdierekezi ayika chiyani pa moyo wake, koma Mulungu adzaonetsetsa kuti amudalitse munthu ameneyo ndipo adzapambana. Zonse zimene mdierekezi adzaika pa iyeyo zidzalephera. Haleluya! Ndiye tiyeni tikhale okhulupirika pa mawu a Mulungu, ndiye chinsinsi cha success. Haleluya! Tiyeni choyamba timtenge Mulungu namba 1. Ndiye Uziya mwachanguchangu anamutenga Mulungu namba 1 mu ufumu wake, ndipo anadalitsika. Ndiye mneneri akuti gwero la maimidwe abwino a mfumu imeneyo Uziya ndi makolo ake aumulungu, nena kuti makolo ake adali okhulupirira akulu mu nthawi yake ndiye chifukwa chonena kuti makolo ake amakhala moyo wabwino haleluya zinapangitsa kuti uziya ameneyu aziyang'ana zimene zija kuti o kani moyo umene wa chikhristu kani amachitira choncho haleluya kani ah, nkhani ni kusunga malamulo a mulungu ndiye amakopera zonse zija kuti atakhala pa mpando wachifumu anangotenga njira yomweyo straight ya makolo ake, ya abambo ake. Simudziwa inuyo, makolo, kuti mukhala moyo wa mtundu wanji, chifukwa ana anu amakuyang'anani m'mene m'machitira. Mukamakangana poyerayera pamene paja, kumalalatizana, kumanyozana, ndi kumamenyana pamene paja, ana amaona ndipo zimalowa m'kati mwawo. Ngati simudziwa, ana anu mwachanguchangu adzatengeranso njira yomweyo. Timayenera tikhale osamalitsa. M'bale Branham akuti kulowerera kumene kulipo lero kwa achinyamata, akuti si kulowerera kwa achinyamata ayi. Si juvenile delinquency ayi, koma akuti ni parent delinquency, ni kulowerera kwa makolo. Makolo ndi amene alowelela. Iwowo za udindo wawo wosamalila ana kuwakuza mwa umulungu adaiwala kalekale. Amangokhala komacita zawo osakhala ndi nthawi yomaphunzitsa ana awo mawu a Mulungu. Kumangowasiilila ali kwa anzawo kumeneko. Cifukwa cake muona ana anu akubwela osuta camba. akumwa mowa, ayamba miyoyo ya ziwelewele, namakakutengelani mimba kumeneko chifukwa amakakumana ni anthu amene amapatsa chikoka cholakwika. Ngati ana anu sakhala abwenzi anu, akapeza abwenzi ena kunjako. Ndiye chimene mmafuna ana anu akhale, makolo muli ni udindo woyika chimene chija mwa ana anu, ali ang'ono kuwayambilatu ndithu kuwayamwitsa cha Mawu a Mulungu. kuwaphunzitsa za Ambuye Yesu Khristu, asamadziwe za akatswiri apakanema, Bruce Lee, Van Damme, ndani ndani, kaya osewera mipira koma Ambuye Yesu Khristu osamudziwa. Ayi, amudziwe Ambuye Yesu Khristu ni moyo. Asangodziwa maphunziro okha ayi. Haleluya! Maphunziro sagonjetsa Satana. Maphunziro sagonjetsa dziko lapansi. Aleluya, chifukwa ake tili ndi anthu ophunzira lero lino apamwamba koma amatukwana, akuba, akatangale, akukhala miyoyo yovunda ya ziwerewere, ya zigololo. Nkhani yakuti sukulu sinathandize. Akuvalabe mwatheka koma munthu akuti ni honorable. Ni munthu waulemu ophunzira mwapamwamba koma akuvala mwatheka awonetsa miyendo yake ni zina zonsezo zamkati. Ndiye mukhoza kuona kuti ah munthuyu sukulu sinampindulire. Aleluya! Sukulu imangophunzitsa chabe munthu wakuthupi. Munthu wakuthupiyu ni wosafunikira. Ameneyuyu akalowa mu nthaka umo akapanga mphutsi. Tili limodzi? Koma Ambuye Yesu Khristu amaphunzitsa munthu wamkatiyo. Amakumana ndi munthu wamkatiyo amene amakhalitsa, kuti akulu awa thupiwa akakalowa mu dothi akakapanga mphutsi, moyowo udzakhalapobe. Ndiye moyo ukakumana na Ambuye Yesu Khristu umapita kwa Mulungu. Koma ukakhala kuti sunakumane na Ambuye Yesu Khristu, mosasamala kuti kaya pano pa dziko pansi munali otchuka bwanji kaya munali ophunzira bwanji, zimenezo sizidzawerengedwa kanthu. Ndipo palibe chimene mwapindula pano pa dziko lapansi. Baibulo likuti munthu adzapindula chiyani atapindula dziko lonse lapansi, koma atataya moyo wake? Palibe. Haleluya! Ndiye tikukamba za chikoka, mai, mai ni bambo a Mulungu auziya adapangitsa mwana wao akhale woyenda moongoka mwachoncho. Inunso mukakhala oyenda moongoka au Mulungu olo mavalidwe enieniwa, haleluya, mukakhala kuti mubvala molondola, ana anunso azibvalanso molondola. Ngati ana anu aziyenda njira yotayika chizikhala chifukwa chokuti asankha okha, koma osati kuti ndifeyo makolo amene tapangitsa. Haleluya! Ndiye tiyeni tisamalireni makolo athu Mulungu, makolo Mulungu atipatsa udindo wakuti tialere ana mu njira ya Ambuye. Ngati anawo asokonezeka chifukwa cha ife, tidzayankhira za ana amenewa. Anawo si anu, ni a Mulungu. Ambuye akudalitseni. Ambuye akupatseni chisomo, mtendere ndi chikondi. Amen.